moni ndine jack nde kwapangika nkhani yodabwitsa ku south africa eti yovuta kuimvetsetsa zinayambika thursday last week anthu ambiri by now akuiziwa nkhaniyi ayitolera chifukwa chonena kuti apolisi atatu ma constables ananyamuka thursdaylo akuti amapita ku limpopo azimayi awiri mzibambo mmodzi eti azimayiwo ma constable wina wa zaka 20 wina wa zaka 30 pamene mmodzi ka ndi mzibamboyo wa zaka 24 so they were quite young and apolisi awiri awa anali pa chibwenzi ndi anatengana ndi nzawoyo mpolisi winayo ananyamuka kumapita ulendo wawo sanakwere galimoto ya polisi anakwera galimoto volkswagen polo ya white kaya anali mu line of duty izo zonse zikunenedwa koma ati anakwera volkswagen polo amayenda ulendo wawo ndi ali mkati mwa ulendo anapezeka kuti anayima pa filling station pena pake anayika mafuta Apa anaoneka pa CCTV akuthira mafuta kuoneka kwawo komaliza Volkswagen Poloyo wina mmodzi mwa azimayiyo ndiye anadzatuluka nkukhala ngati wavala hoodie akuti kunali mvulaso kwambiri eti ananyamuka analowa mu shop Kenako anachitidwa track kuti anadutsa apapa pa e-toll pa N1 njira yolowera ku Joburg. Pamenepo anasowa. Kusowa kwake kunena kuti galimoto yomwe amayendera Volkswagen Poloyo inayoneka kuti inali ndi device yopanga track koma device inazimizidwa. Mafoni awo anazima. kunena kuti panalibe njira yowachitira trace ndi apolisi anayamba kuwasakasaka because samamvetsetsa kuti chikuchitika nchani eti apolisi anzawo titero samawapeza mpaka anayika reward yonena kuti amene ali ndi information yomwe ndi athandize kuwapeza ampatsa 350,000 rands anangosowa azibale awo aliyese mantha kuti anthu alowera kuti anthu ali kuti akhala akuwasaka masiku onsewa kufikira dzulo pa 29 january chifukwa mmene amasakasaka amasaka ma cctv amasaka chani anangothera pamenepopo pa filling station anaonedwapo kenako kukhala ngati zazima komano akuti anapitiriza kupanga track ma cellphone awo kunena kuti last location chani ndi kuchoka pamenepopo apezeka kuti anafufuza mpakana anapeza kuti zimaoneka ngati analowera mbali ina yake ya pamtsinje wina wake pafupi ndi ndi ngati motorway msewu wa bize kwambiri ndi anapita cha kumene koko anadabwa anapeza vani yoti yangoyima modabwitsa mmene inayimiramo ndi ati analowera cha pamene popo kumakasaka chifukwa chonena kuti kutsidyako mbali inayo kunali mtsinje ndi anayambano kusakasaka mtsinje muja kuti nanga zidutswa za galimoto zina zapezeka pamenepo bwanji nde mmene anayamba kuyang'ana mutsinjemo anapezeka kuti mande anapeza matupi awiri a apolisi awiri ende kenako anayambano kuyang'anayang'ana kuti munthu wina ali kuti nanga si akuyang'ana anthu atatu nkupezeka kuti apezanso thupi linanso koma silinali la mpolisi wachitatu uja linali la munthu wina adapitiriza kusaka mmene imafika dzulo wednesday pa 29 january apeza matupi osati atatu amene amasaka aja apeza matupi 5 chimene chili chodabwitsa kwambiri thupi limodzi lina lomwe alipeza ndi la mpolisi winanso kapena nditi clerk ogwira ntchito ku polisi nayenso koma iyeyo sanali limodzi ndi anthu awawa nde zikudabwitsa kuti wapezekapo bwanji thupi lina lomwe alipezalo akuti ndi la munthu oti ndi mzungu koma ndilowonongeka kwambiri sanathenso kumpanga identify komwe nde achibale awo awuzidwa sakudziwa kunena kuti chachitika nchani pena akati afuna kupanga assume kuti mwina achita ngozi kuti mwina galimoto imathamanga yapezeka kuti yakagwera kutiko yakagwera kuphompho kukagwera m'madzi muja koma theory imeneyo ndiyosagwira chifukwa msewu ndi wamphamvu ndi wabize kwambiri onena kuti pachitike ngozi ngati imeneyo anthu atani awona komanso ngoziyo achita galimoto yake iti popeza volkswagen yomwe amaun- amayendera ija sikupezeka mpaka pano sanayipeze chikuwapangitsa kuti akhulupirire olo ndinene kuti kuti aganize kuti ndi ngozi nchonena kuti ayamba kupeza mapati a volkswagen galimoto yasowa ija mu mtsinje momwemo ngati kuti ngati galimotoyo inagweramo kuti mwina imayenda yagwera mu mtsinje zikhoza kutheka kuti anthuwo anakhala ngati avungidwa Galimoto ija yatani yakokoloka ndi mtsinje. Zitha kutheka. Nkona anthuwo akhala ngati awapeza posiyanasiyana komanso mas, masiku osiyana. Nde mwina theory ya ngozi ikhoza kukhala yogwira komanso theory yoti mwina anachitidwa hijack ikhoza kukhala yogwira. Nde sizikudziwika kuti chapangitsa nchani, chikuchitika nchani. Kodi anthu aphedwa? kodi anthuwa anali akugwira ntchito anali mu line of duty kuti mwina anthu amene amafufuzidwa ndi amene awachita chipongwe kunena kuti pakali pano palibe information yambiri kunena kuti mungadziwe kuti chachitika nchani chomwe chikudziwika nchonena kuti apolisi atatu aphedwa kaya ndi pangozi kaya achita chophedwa koma amwalira information yambiri sikudziwika nde nkhani zoterozo umangonena mu zidutswa chonchi chifukwa choti nanga sipalibe information koma nzomvetsa chisoni kwambiri zonena kuti zoopsaopsa kuti pachitika chani koma zina zotsatira zonsezo titani timva pakwina kuopeza kuti tingoyankhula ma speculation okhaokha pamene chilungamo chenicheni sitikuchidziwa ndiye tipangana update zikomo kwambiri